Cúig, ceathair, trí, dó, haon, Tá muid beo! Dia dhaoibh, seo Brian arís ag léamh na nuachta as Meiriceá. Tá sé Dé Luain, an t-ochtú lá Meithimh dhá mhíle is a cúig déag. Thosaigh an lá go bháistiúil gruama duifean sa spéir. Bhí sé chomh dorcha sin go raibh orainn na soilse a lasadh, ach thart faoin deich a chlog thosaigh na scamaill ag glanadh agus anois tá spéir againn breac le scamaill bhána agus is féidir an ghrian a fheiceáil agus na soilse a mhúchadh, buíochas le Dia. Ach Ní tuar aimsire é seo ach tuairisc nuachta. Scéal uimhir a haon ar an New York Times inniu, scéal idirnáisiúnta is ea é. Bhí olltoghchán sa Tuirc thar deireadh seachtaine agus breathnaítear, breathnaíonn sé gur thug pobal na Tuirce aifeirt do Uachtarán na Tuirce Recep Erdogan, cibé chaill a pháirtí an móramh a bhí acu go dtí seo. Ní dóigh liom gur chaill siad an rialtas amach is amach ach níor foirmiú an rialtas nua go fóill. Ach Ní hé cailliúint suíocháin an pháirtí sin an scéal tábhachtach. Dála an scéil, dá bhfaigheadh an tUasal Erdogan an móramh sa toghchán bhí sé i gceist aige an bhunreacht a athrú agus bhí seo ag cur scaoll ar dhaoine mar is den eite dheis é agus bhí faitíos ar dhaoine go mbogfadh an Tuirc i dtreo Ioslaim choimeádaigh, ach níor tharla sé. Cibé, ní hé an.

Tá córas ag an Tuirc, mar atá ag an nGearmáin, go gcaithfidh do pháirtí céatadán áirithe a shárú sula ligfear isteach sa pharlaimint thú, agus sháraigh an Páirtí Coirdeach an teorainn sin. agus fágann sé go mbeidh siad ag dul isteach i bparlaimint na Tuirce sara i bhfad. Bhí caint ar an SNP, is iad na Coirdigh Albanaigh na Tuirce, bhuel nó ní cheart dom sin a rá mar tá na Coirdigh, tá talamh ag na Coirdigh a leathnaíonn i bhfad thar teorainneachaí na Tuirce isteach san Iaráic agus sa tSiria fiú, sílim, sílim an tSiria, agus dá réir sin, ar nó, tá faitíos agus an ceart acu ag rialtas na Tuirce go n-úsáidfí an Páirtí Coirdeach chun tacú le Kurdistan nach bhfuil aitheantas oifigiúil idirnáisiúnta aige go fóill ach atá ar na bacáin gan aon dabht. Scéal náisiúnta ag baint leis na rialtais stáit coimeádacha, bhuel, ba cheart dom a rá na rialtais stáit poblachtánacha. Bhí na rialtais seo chomh rite le cánacha a ghearradh agus buiséid a ghearradh nuair a chuaigh siad isteach in oifig ceithre nó sé bliana ó shin go bhfuil fadhbanna móra rompu anois. B'fhéidir gur cuma leo faoi seo ach séard atá sa bhfadhb ná nach féidir leis na rialtais gníomhú

Agus sin, b'fhéidir, atá roimh na rialtais seo. Ar an taobh eile de, ní cheart dom bheith ag diúltú, bheith ag caitheamh smaointeachas Grover Norquist amach céad fán gcéad. Tá an ceart aige ó thaobh Bloat de. Cuid mhaith de na rialtais stáit, bhí siad ag déanamh, bhí siad ag caitheamh i bhfad an iomarca airgid ar stuff a b'fhéidir gurbh fhearr a dhéanamh go príobháideach. Ach cibé, fiú na rialtais Poblachtánacha i stáit mar Illinois, Kansas agus Louisiana, tá siad ag tabhairt le fios nach bhfuil an t-airgead acu gníomhú mar is ceart. agus tá sé ina raic idir na gobharnóirí poblachtánacha sna stáit sin agus na reachtais. Is cás faoi leith é Kansas agus caithfear smaoineamh ar ais ar an leabhar sin What's Wrong with Kansas? Tá Poblachtánaigh lárnacha Kansas ag dul i gcomhpháirt leis na Daonlathaigh in aghaidh an ghobharnóra mar gheall ar an easnamh 400 milliún dollar atá sa stát sin faoi láthair. So sin é an scéal sin. Scéal náisiúnta eile atá bainteach leis an tsraith altanna atá ar siúl ag an New York Times le tamall anois faoi na hiarrthóirí uilig atá ag cur isteach ar ainmniúchán na bpáirtithe do thoghchán na huachtarántachta an bhliain seo chugainn, 2016. Baineann an scéal seo le Scott Walker, Gobharnóir Wisconsin agus mar a bhailíodh an t-airgead go léir a bhí ag teastáil chun é a chur isteach in oifig ansin. I bhfírinne baineann an scéal seo le fear darb ainm Michael W. Grebe, Wisconsinach is cosúil, a bhailigh an t-airgead le chéile trína cheangal leis an Bradley Foundation, fondóireacht a bhaineann le smaointeoireacht coimeádach, go háirithe smaointeoireacht airgeadais. Tá an Bradley Foundation seo dúil le baincéirí agus tionsclóirí agus intleachtóirí coimeádacha. So, sin sin le Scott Walker. Ní nuaíocht é i ndáiríre ach saghas cur síos ar an bhfeachtas sin agus mar a d'éirigh le Walker gobharnóireacht Wisconsin a bhaint amach. Scéal Idirnáisiúnta a bhaineann leis an Rúis. Tá an Rúis ag úsáid airgid, cúdaí agus idé-eolaíocht in aghaidh an Iarthair chun déileáil leis na smachtbhannaí atá ar an Rúis ó rinne siad an t-ionruathar sin isteach san Úcráin. Ar ndóigh, déarfaidh na Rúisigh gurb iad ceannaircigh pró-Rúiseacha san Úcráin faoi deara mar a thiontaíodh an Chrímé ó thalamh Úcráineach go talamh Rúiseach, ach tá's againn, tá's againn gurb iad na Rúisigh faoi deara é. Cibé, tá, is cosúil go bhfuil an Kremlin ag déanamh sáriarrachta an Ghréig a mhealladh mar dá n-éireodh leo, abraimis, cabhair a thabhairt don Ghréig in am an ghátair, táthar ag caint faoin Grexit faoi láthair agus tá an Ghréig in adharc na hEorpa, i dtaobh an t-airgead a bhfuil an Eoraip orthu, atá ag an Eoraip orthu gabh mo leithscéal agus cibé. Ní féidir leis an Aontas Eorpach leanacht ar aghaidh leis na smachtbhannaí gan vóta 'Tá' ó gach tír san Aontas Eorpach. Anois, dá n-éireodh leis an Rúis an Ghréig a mhealladh, b'fhéidir go bhféadfadh an Ghréig na smachtbhannaí sin a bhriseadh. Ar ndóigh, chuirfeadh sé olc an domhain ar na tíortha eile san Aontas Eorpach agus go cinnte dearfa chaithfí an Ghréig amach as an Aontas i ndiaidh rud mar sin. Feicfear mar sin céard a tharlós. Ní dóigh liom go vótálfadh an Ghréig in aghaidh na smachtbhannaí muna mbeadh a fhios acu go raibh sé i gceist ag an Aontas Eorpach iad a chaitheamh amach cibé. Feicfidh muid céard a tharlós. Scéal suimiúil go leor, sílim. So sin sin. Scéal as Poblacht na Seice agus caithfear a rá gur scéal uafásach é, ach baineann sé le gnó na teilifíse agus ní féidir dul ró-íseal sa teilifís. Tá tíortha na lár-hEorpa fós faoi dhraíocht teilifís na réalachais, réalachais? sílim gur réalachas é. Anois agus breathnóidh mé, bhí an focal agam tamall ó shin. réaltacht, teilifís réaltachta. Séard atá siad ag déanamh ná ag cur iarrthóirí ar ais go dtí 1939 nuair a chuaigh na Gearmánaigh, nuair a ghabh na Gearmánaigh seilbh ar Phoblacht na Seice, agus séard a chaithfidh na daoine, na hiarrthóirí, seo a dhéanamh ná ligint orthu gur Seicigh iad den am sin agus maireachtáil faoi ghabháltas na nGearmánach. Ar ndóigh, caithfidh go bhfuil sé seo ag cur olc an domhain ar na Gearmánaigh. Ach céard is féidir a dhéanamh in aghaidh seo? Teilifís réaltachta atá ann, bail ó Dhia oraibh. Ba scéal eile a bhainfeadh le FIFA agus Sepp Blatter ach go háirithe

bhuel, sna nóchaidí, déarfainn. Ach idir an dá linn, táthar ag tabhairt le fios gur ghlac sé le breabannaí agus go ndearna sé calaoisí eile agus é go hard ar dhréimire fifa agus tá uafás ar phobal Trinidad agus Tobago. Tá príomh-aire na tíre sin ag cur ina leith go bhfuil sé ag tarraingt droch-cháil ar an tír agus b'fhéidir go bhfuil. Sin an méid ó thaobh scéalta de, scéilín beag eile bainteach le beirt a d'éalaigh as príosún in Upstate Nua-Eabhrac, ag úsáid uirlisí cumhachta agus tá siad fós saor. Táthar ag tabhairt le fios go ndearna Chris Christie gníomh mídhleathach

an comórtas oscailte sa Fhrainc i leadóg, dála an scéil, thar deireadh seachtaine, comhghairdeas leis, agus sin deireadh leis na scéalta. Mar sin, guím seachtain deas, séimh, síochánta oraibh go léir agus go dtí an chéad uair eile, a bhfeiceann sibh mé rath Dé oraibh go nuige sin.